ilu ọlụ ife okwu ngwụlụ ụlọ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri anyị hụ ozi gị ebe ahụ ụmụnna anyị agụọ ya n'ebe a wee gwa ọha na eze ị bọọla chie ụtụtụ ọma ya gazie ụtụtụ ọma onye nke m onye nke m ya gaziere gị nụ ee ma ọ bụ Kuala Lumpur Kuala Lumpur wamara gị mmenụ esi obi eze na na-akpọ n'ụtụtụ a ọ dị mma nwanne m gaa n'ihu

ka ọ nke Abu- eh, nke Abuja De- kemgbe ahụ o kwuru ya olee ihe mere ntọrọ ọ ka na-agakwa n'iru Em, a- a- achọrọ m ikwenye nke ọma na o- ndị ni- ụfọdụ bụ ndị ndu aka ha dị na ihe ha na-eme ọ dị ka mgbe Jonathan nọ na-achị ọchịchị ya sị na ya na ndị Boko Haram nọ na nọ na ụlọ ọchịchị ya na ọ bụ ya mere ọchịchị a ji na-ekwe nkwụsị onye isi ala lezie anya mara ndị iro na-ebuso

ee n'ebe ọ bụ na ọ na-adị otu a kedụkwanụ maka ndị ọzọ na-arụnye aka na ụdị akparamagwa dị otu ahụ kedụzi ihe a ga-eme ha 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darling FM Owerri a hụ ozi gị ebe ahụ anyị agụọ ya n'egbughị oge ị bọọla chi Nọnsọ nwa ugo oge onye nke m pastọ ya gazienụ ya gaziere gị Nọnsọ ndewo ọ pastọ benedict Onyeaghara nwanne from ọmọgị na ezi achọ Ọ- ọ dị mma pastọ gaa n'ihu
ana m akwado

ndewo ndewo ee maka ndị na-amahụ na ọnwa kwuru Ifeanyi Okwu JP nke chi mmadụ oge oge na-akpọ otu a. the voice of Ohaji Egbema the radio general Mm. Um, CPC o ihe chọrọ ikwu okwu ya na ọ wụ ihe na-agba anya mmiri Mm. na ha nọ na naijiria anọkata wepụta ego sị onye hụrụ ndị boko haram onye hụrụ ndeke ndeke ka a kwụọ ụgwọ ka e jiri ha Eh, mana onye na-akwado ndị boko haram ọsọkwa ya wụrụ ọdụ ezi eze ego a chọpụta ya nweta the video I I mean sorry nweta the audio tape audio eh, eh, statement o mechichara oge a nwere agreement 2010 eh, yes onye isi ala na-asị na ya kwụ ya n'azụ na enweghị ihe ga-eme ya ndị ndị awụsa na-asị na ha kwụ ya n'azụ na o nweghị ihe ga-eme ya a na m agwa gị na sị nwoke a wụrụ onye igbo a na m eme ya arrest kemgbe chi ọnwa ụda chụ ya n'ọrụ a na m eme ya arrest immediately apart from that emenaghị boko ihe Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu now ha na-echekwa anyị o because ka anyị eji agaga now ọ bụrụ ma ha bere kpọ ya discuss gbasara ihe o kwuru che anyị wetughị gọvanọ imo steeti ya wụrụ Hope Ụzọdịmma

ya ka Ụzọdịmma na-ekwu mee ngwa bịa dozie okporo ụzọ siri Avu gawa Adapalm ọ ya ka onye isi ụlọ ọrụ Adapalm na-arịọ ọchịchị etiti n'arịrịọ ka anyị hụrụ na Weekend Announcer n'ụtụtụ taa ị bọọla chi e? nwanne gbanyụọ redio gị nụ Agbanyụọla m ya. Ndewo sa. ya gaziri gị onye nke m Gazikwara gị aha m Sebastian Okwudere Amadi. Ọ dị mma, Nna sa. Agbebe New Market. ọ dị mma gaa n'ihu Sebastian Biko, ihe m chọrọ ikwu n'ụtụtụ a wụ maka ihe Nnamdị Kanu kwugara maka Anambra Mm. ya bata ọ ga-eme ya pọs ya mee ya maka na because gị lee anya naijiria dị ka ọ nwee ndị nwe ya ndị igbo so nwee naijiria but naijiria akpaga ha agwa ọjọọ ihe niile ha na-eme otu o si dị ha so ya wụ na a ga-eme ya a ga-akwụsịfu ya even if a ga-akpọ m ka m soro ndị ga-akwụsịfu ya I will do that so ana m arịọ biko ka onye ọbụla kwado ndị si Nnamdị Kanu o nwere ihe ọ hụrụ o nwere ihe ọ hụrụ o ji eti ihe ndị otu ya Hmm. biko otu a ka o si onye ọbụla kwado ya this man dem ka ihe ndị na-ekwu eziokwu ndewo ọ dị mma Ndewo, ya- ya gaziri gị nụ ee ụwa mara gị mma n'akara Facebook anyị ka anyị hụrụ ee, ozi ndị a nke si n'aka gị bright agụ chief bright agụ ee, ị sị m ụtụtụ ọma dike dị ọha mma na i si ọha bele london nke dị n'ụbọchị ma debata ozi gị n'ụtụtụ taa ee na ọ baghị uru ịgba ahịrị mehi na okwu ndị ji n'aka kama na ihe ihe bụ ihe bụ isiokwu bụ na naijiria bụ obodo na-enweghị iwu iwu obodo onye ọbụla na-eme ihe n'ụzọ nke aka ya ọ dị mma ya gaziri gị nụ ee Chief Bright Agụ eji m nke gị ugbu a Nwọgụ Chijioke ị sị m ụtụtụ ọma Nọnso ee na gị bụ CJ CJ Dominic i si Aba Road debata ozi gị na ntụnye gị bụ na ị na-akwado ihe maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ka a machie ntuliaka elu na Anambra n'ihi na enweghị ihe ha ji ndị a na-achị achị kpọrọ kama na ha na-achụso akpa nke onwe ha na nke ọzọ abụrụ na abụrụ na a tụlicha aka elu eh, na a ga-ahọrọ onye nke bụ ọchịchọ obi ha tinye n'oche ọ dị mma ya gazienụ eh, Nwọgụ chijioke 08150501073 bọọla chi e Ee, bọọla chi e. ndewo Ị bọọla chi. ana m anụ gị nụ Esi m Eziobodo akpọga. ọ dị mma Eziobodo aha gị kwanụ

Ah, ọ dị mma ya gazie nụ Ee, ị na-ajụ m n'ụtụtụ ma anyị nọ n'ọchịchị onye onye kwuo uche ya maọbụ ọchịchị ee, ndị agha ị jụọna m mụ ajụ onye nwanne ee ee ọ kakwa mma ka ị ga-ajụ ndị ha nọ n'oche ọchịchị n'ihi na ọ bụ ha ka ọ dị n'aka ịsa gị ya bụ ajụjụ 081 50 50 1073 ị bọọla chie ahụ nke ahụ akụpụla ọ dị mma n'akara Facebook anyị ka a hụrụ ozi nke si n'aka gị Chijioke Eziani Duru ị sị m ụtụtụ ọma Nọnso Ugọjị onye nkụka nwanne m kụka banye nụ ụya ụya ọma gị Chijioke ị sị na i si Ụmụguma debata ozi gị n'ụtụtụ taa na-ekwu na Naịjirịa eh, bụ nke kwesịrị bụ nke nwere ike ịkọwa dịka eh, obodo nke nwere ike ịkọwa dịka eh, ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma na ndị ndu anyị ha eh, ole mgbe ha ga-ebido che- chewe echiche n'ụzọ dị mma na ị na-akwado ihe a nnamdi kanu na-ekwu ọ dị mma ya gaziri gị nụ eh, chijioke zenith duru ee benedict eh, martins ee ị sị m ụtụtụ ọma maazị ugoji na aha gị bụ ee mc tonda si okuku owere wee zebata ozi gị na ịnwụchigharị ndị ntorobịa ala igbo aghara aghara eh, bụ nke ndị agha naijiria na-eme ka ọ dị ugbu a bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ na anyị banyekwaranụ iwezuga ndị gọvanọ ee dịka a- onye ndu ipob siri kwuo ee, na ọ bụ ah, okwu na ọ bụ ihe ọzọ Ee, amanụ m na ihe ọzọ dị mma ma ihe ọzọ jọgburu onwe ya na njọ ọ dị mma ya gaziere gị nụ ee, benedict martins kingsley ugwuegbu ị sị biko ee, na ndị ndị a na-etinye ọkụ latrik ọkụ ah, okporo ụzọ ya bụ traffic light ọkụ na-atụzi aka n'okporo ụzọ n'owere na ha anaghị arụ ọrụ dịka ndị mara nke ha riri ee na ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka ha nwere ike kpọọ gị ka ị bịa nyere ha aka ọ dị mma ee ọ dị mma ọ dị mma ya gaziri gị nụ ee Kingsley Ugwuegbu bịa kwụọ anyị ụgwọ ka anyị meere gị ee advert ebe a ee ehe n'ihi na ọ bụ ebe onye na-eri ka ọ na-awachi 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owere hapụ ozi gị ebe ahụ ụmụnna anyị agụọ ya na-egbughị oge ị bọọla chi ị bọọla chi gbanyụọ redio gị nụ ọ dị mma i cheta gbanyụọ redio gị ahụ gị akpọghachi anyị azụ ịnụ ka anyị kenara oku gị oge adịghị 08150501073 ị bọọla chi ọ dị mma 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darling FM Owere hapụ ozi gị ebe ahụ anyị agụọ ya na-egbughị oge ị bọọla chi

ọ dị mma ụfọdụ na kpọfkpọch ọ dị mma ya gazi- ya gaziere gị Ee, ị na-ekwu na ọ bụrụ na Nnamdi Kanu na-ekwu eziokwu na ihe o kwuru nnọọ na ọ ka mma na ya lọghachite ebe a ka agbakọta aka mee ya n'ihi na ọ na-abụ agbakọta aka nyụọ mamịrị ya agba ụfụfụ ee na na-ekwela anọ na ntịrị arụ ụbọ ọnya ee ehe ọ ka mma ka o rute n'ebe a ka agbakọta aka mekọta ya ọnụ ehe ka ọ ga-abụ e mee ya ya ada ụda ọ dị mma ya gaziri gị awụja n'akara Facebook anyị ka m ji nke gị ugbu a Prince Bright Alihie ee ị sị m ụtụtụ ọma Nonso ee ka ụbọchị dịkwara m ogologo ewu ya dịkwara gị ogologo ịnụ nwanne m ee na aha gị bụ- na ị na-akwado ihe a Nnamdi Kanu na-ekwu n'ihi na ndị ndu anyị ereela ugwu ha ee ma rekwa oke nke aka ha ọ dị mma ee na ha echefuola ugwu ha ma rekwa oke nke aka ha Mm, ọ dị mma Prince Bright Alihie nke ahụ bụ ozi gị taa 08150501073 na nkenke ị bọọla chi ndewo

08150501073 ka gbapụ aka laghachite azụ anyị agaa n'ihu Chinonso Nwugoji CPC onye nkụkọ ka nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ taa imete gị mana ihe omume anyị bụ Igbo ezukọ
Darling FM, the People's Radio.

ọ dị mma n'ihe omume anyị bụ igbo ezukọọ nke taa na redio ọha na eze darlin 107.3 fm Owerri dịka mụ bụ Chinonso Ugọji cpc onye nkụkọ nọ n'ebe a n'ụtụtụ a imeta gị mma na ya bụ ihe omume na weekend frontline ka anyị hụrụ isiokwu ndị a e nwere ike a gaghị enwe ntuli aka elu n'afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ Ụzọdịmma efu- etoola Mbata maka ịrụ okporo ụzọ dị kilomita abụọ n'Owerri maka ibugharị obi ụlọ mkpọrọ dị n'Owerri Okorocha na Ụzọdịmma chara awagide onwe ha n'ihi ya bụ atụmatụ kpọmkwem na Weekend News Point ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a ọchịchị steeti Imo ji okwu nchekwa okporo ụzọ kpọrọ ihe dị oke mkpa ya ka onye kọmishọna okwu ọrụ na-ekwu Biafra ihe anyị chọrọ bụ nnwere onwe ọ bụghị mkpuchite ya ka ipob na-agwa mba uk ka anyị hụrụ na weekend news point n'ụtụtụ a 08150501073 maọbụ na facebook anyị darlin fm owere ihe i ziga ebe ahụ anyị agụọ ya ị bọọla chi e Chinonso Mụba, nwanne m ị na-agbalị. ya gaziere gị nụ Ee, biko Chukwu mere ebere ma apịtonu taa. chai

ị gaghị na redio anyị bịa kpọwa mmadụ iyi bịa kpọwa mmadụ gwawa mmadụ okwu ọjọọ maọbụ katọwa mmadụ n'ụdị ọbụla mm ị nwere ike ịkọtọ- ịkatọ mmadụ n'ụzọ ziri ezi mana ime ya n'ụzọ nke ọjọọ anyị enwe- anyị achabie gị n'egbughị oge anyị na-eme ya n'ebe anyị nọ ya gaziere gị eh, brother Chris ọ dị mma Kingsley Ugwuegbu ị sị na ihe mere na steeti Imo bụ ihe eh, na-eme ihere Eh, kedu ka mmadụ ga-esi site n'ọkwa onye nke anọ gbago na nke mbụ Ee, ọ dị mma ọ dị ọbụla akwụkwọ nsọ kwuru ya na onye nke ikpeazụ ga-abụ onye nke mbụ Ee, ehe. ọ dị mma ị na-akwado ihe a maazị Nnamdị Kanụ na-ekwu ee, n'ihi nke a n'ihi na nke a ga-eweghachite ee, ntụkwasị obi ndị mmadụ nwere n'ọchịchị ọhakarasị na steeti Imo na aha gị bụ oboro na i si Oboro ee, Ụmụezeọgwa Mbaitoli debata ozi gị ya gaziere gị nụ Kingsley Ugwuegbu ọ dị mma injinia Frank Uju ebelebe ị sị na i si Ee, ama awụsa Douglas debata ozi gị ị na-agwa m sị maazị ugo maazị chinonso ee na ọ dị m ị sị m ụtụtụ ọma ya gaziere gị nụ ee na mụ hụrụ a, na ekwetara m ihe otu ndị agha jiri nnọọ gaa n'Ama Awụsa na-emeso ụmụnne anyị ndị nke nwoke Mm. ee otu a si na- na- na-awụ ugwu ndị mmadụ n'ala n'ebe ahụ na ọ bụ ihe na-agba anya mmiri n'agbanyeghịkwa ee afọ ole onye ahụ gbarala ee na m bịa n'ebe ahụ na ihe dịka elekere ise nke uhuruchi ruo na ihe dịka elekere itoolu nke abalị na aga m ahụ ihe ndị a ka ọ na-eme n'anya nke m onwe m ahụ ọ dị mma ya gaziri gị nụ injinia frank uju ebelebe maka ozi gị ndị ahụ ee uchechukwu james ị sị m ụtụtụ ọma maazị chinonso ee na m jide ka m ji ya gaziri gị nụ na anyị na-akwado ihe maazị nnamdị kanụ na-ekwu n'ihi na dịka o siri kwuo ee nakwa ọzọ ị na-eche na ị naghị eche ee na ọ ga-abụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ya lọghachite n'ebe a ee ugbu ugbu a iji hụ na ya bụ ihe gara n'ezi ọnọdụ ee ị na-asị ka chineke gozie m ya gozikwa gị nụ nwanne ụwa mara gị mma 08150501073 ị bọọla chi e Ee, ị bọọla chi, aha m bụ mbọnụ esi m awara na-ekwu nke nọ n'ọhaji. mbọnụ ga- gaa n'ihu nụ Ihe m na-ekwu onye sọpọtụ ihe nsi anyị ịhụ Nnamdị Kanu kwuga Mm. ka ọ tinye onye na Naijiria ebe a tụga anyị ụjọ Mm. ka nke ọhụrụ ịgba anya mmiri na ihe mega n'obodo anyị ebe a kpatekwala n'obodo ka esi n'ime ya pụta wụ awara Mm. ị na-agwa na eh, mma- ebe ahụ ga mmanụ ịhụ population nọ ebe ahụ na ndị soja ya wụrụ ndị awụsa ndị awụsa wụrụ ndị nọ ebe ahụ a population nọ ebe ahụ bụrụ 100 percent

ee ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị bụ na Facebook anyị anyị hụzikwa ebe ahụ anyị agụọ ya n'egbughị oge ị bọọla chi Hello. alo
Eh, CPC ị bọọla chi. abọọla m chi nụ gị nwa kwanụ I'm uh, gift. My okay. Tuchiri da shi Akanụ, obodo Akanụ na Ọhaji. ọ dị mma ọ dị mma gift gaa n'ihu nụ
Ee, ihe m na-ekwu na ndị ihe nke nwụrụ biko anyị nwa bụ ndị akanụ despite that anyị nwa bụ oil producing community o nweghị ihe gọọmenti na-emere anyị ihe oil company niile nọ n'akanụ mmadụ bụ na danwụ ya nwa anya mkpesa nye gọọmenti nye steeti gọọmenti n'oge gara aga na-abịa agbabatara anyị ọsọ enyemaka mmiri abịala o nweghị ụzọ dị ọkụ adịghị ọkụ ụzọ ihe sitere na obodo akanụ biko senator hope ụzọdịmma na ya bịa bịa nyere anyị aka na obodo akanụ ọ dị mma ọ dị mma ya gaziere gị nụ Ee, ị na-akpọ maka ọsọ enyemaka gọọmenti nyere obodo unu aka nụ ee, ee, ya gazie 08150501073 bụ akara ekwentị anyị n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ igbo ezukọ ị bọọla chi e ee bọọla chi ndewe nụ nkeche oyi abraham

yes na ọ bụ etinye kilese Mm. nke na-agakwa iji okwu ihe ndị ọzọ na redio Igbo maka hate speech oge dị n'aka na ịnọkwa ya ọkụ forum of ministers ya senators national house of reps from ugwu awụsa adịla ndị boko haram si achịwa ga were obiri mara pụrụ chi Mm. ya na nke gbasara Rochas na Uzodimma ị sị anaghị etinye okwu n'otu otu ahụ ise ọgwụ t-shirt maka ụlọ fọnụ na Owere Uzodimma ya biko kwe na em, gọvanọ anyị Hope Uzodimma wa anyị ekelezi ya taịpụrụ ahụ rụta mịtaragharị were si Imo steeti rụọ federal steeti rụọra federal ndị Obinze rụọra ndị army rụọra ndị navy rụọra si Imo steeti tara ahụhụ billions of naira ka ọ rụcha ihe nye federal gọọmenti ọtọ m nọgbu nna ahụ bụrụ erie adazi adamijele fuo dangote hụ nna ma ka enwe ya ka ọ hụrụ ya wee ji mee ebere ya dangote kwesịrị iwere gị ma ọ wụghị Imo steeti ga-enwe federal gọọmenti ị na-akpa prison prison ọ federal gọọmenti nwe ya

ee anaghị ee, eme ihe na nkịtị ee ehe 08150501073 na Facebook anyị ka hụrụ nke gị ugbu a gọtị na ọchụba ị sị m ụtụtụ ọma maazị CPC onye nkụka nwanne kụka anyị nụ kụka banye ụyọ ụyọ ma gị ee na gị bụ gọtịn i si Nekede debata ozi gị na ekpere gị bụ ka anyị dị ndụ ogologo ee iji hụ obodo naijiria kakwuru mma ee karịa ka ọ dị ugbu a ee ka chineke chekwaa mụ na gị ya gaziere gị na ị sị n'obodo bụ igwe n'eziokwu ndị bi na ya bụ ata ata

ndị ọchịchị anyị ọchịchị anyị chọrọ igbochi ndị mmadụ Mm-mm. and ọ ọ dị very clear ọ bụrụ na ha na-ekwu ọ na-ekwu mba eh, So, mgbe ị- mgbe ị nọ n'ọchịchị- eh, eh, ị gaghị ekwu nke a n'ihi na enweghị ihe ọbụla iji n'aka na-egosi na ọ bụ eziokwu na ha chọrọ igbusi ndị mmadụ ngwanụ were ya bịa n'ebe a ka anyị tụlee ya n'ụbọchị ọzọ na-abịa abịa nụ. Ee, ọ dị mma Ee, ụbọ- ụbọchị ọzọ ọ ga-eweta ya n'ebe a ka anyị nwee ike tụlee ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọọ ka ọha na eze nwee ike mara maka ya kama na ịnọ ebe a na-ekwu ya ugbu a na-arụtụ aka na ha chọrọ igbusi anyị egbusi ee ọ bụ nke na-adabaghị adaba n'ihi na enwe ihe ọ bụla anyị ji n'aka ka ọ dị ugbu a ee iji ee gbaa akaebe banyere nke ahụ ịnụ ọ dị mma o n'akara Facebook anyị ka m siri hụ ozi gị ugbu a ee Chidozie ị sị m ụtụtụ ọma sa Nonso Ugorji ya gaziere gị nwanne m na nke bụ eziokwu bụ na maazị Nnamdi Kanu ee bụ onye na-akwụ n'eziokwu banyere ala anyị kemgbe ụbọchị ya mere i ji na-akwado ya n'okwu ahụ o kwuru na ee maka ịkpọ ya oku ka ọ laghachite azụ n'obodo ebe anyị na-ajụ kedụkwana ugboro anyị hụrụla Buhari anya ha ọ dị mma ee ịchọrọ ịhụ Buhari gaa n'Aso Rock ọ nọ n'ebe ahụ n'obi ọchịchị ala anyị dị n'Abuja ọ bụ ebe ị ga-anọ hụ Buhari nụ ehe 08150501073 bụ akara fe- akara ekwentị anyị n'ụtụtụ a maọbụ na Facebook anyị Darling FM were anyị ozi gị ebe ahụ ụmụnna anyị agụọ ya na-egbughị oge anyị nwere ndị ọbịa pụrụ iche ka ọ dị ugbu a ndị si n'ụlọ ọrụ Kings Farm Home ọ wụcha ndị ha ga-anọ na nkeji iri na-abịa abịa n'ihu nọrọkwa n'ebe ahụ ma na-ege ntị